hei ewuchiri m aka ashị m do gbatawakwalụ gbatawakwalụ ọkwa agwara m ashị m ulu la ihe ọjọọ bụ ihe m ma eme hei ewuchiri m ulu alụkwa nke m ma alụla ụtụtụ la hmm. la ikenga akpa ike ndị naijiria ehe 400 women nta oji egburu eji elile ahụ opekara mpe ya bebi bebi ha bebi bebi bebi trust ọlụlụ ndị alaba alaba ha ji ya akpa ego mala ego la ha ji ya akpala emekweli ihe ego la ha ji ya akpala emekweli ihe ọ wụọkwala ihe ọma hmm, ọ baala aka ụmụazị ọ baala aka ndị ama ha gwa eme ọ baala aka ndị mma alọji la ha eji amụwa hei agwakwara m ulu shị ulu la ihe ọjọọ la agbasa ngwa ngwa mala leelụ m anya ihe ime ihe ulu m ma eme

ebere ụmụ ikenga la-emerụ m maka na ụwa ha niile ọ la-awụ nna pụta o desara ụmụ inheritance mana inheritance ikenga ndesara ụmụ nke ya wụ ihe ihere gụwe nje nhụta ihe ihere ị hụtagbuo i chewa ọ ihe ihere emelekwawo ọkwa ihe ihere emelekwawo gụwee nje ịhụta ihe ihere gụwee nhachara anya chịrị ya ahụtaba ihe ihere maka ama m unu niile na-a watch m la-ahụta m ahụta ma ndị ala watch ha m shiara m lụ video a just tụtụrụ video m share ka ndị mmadụ gee ka ha mụta ihe ele onye ọbụla agbaghịela nke a la-ahụta ashị mgbe e kwuru maka iwere idea bịa ka comment ya sị ee eh, eh, ihe nke e ekwu adịghịgwo mma mala ịmala ihe ihe ara ahụ ehe ụra and ị la-ahụta ashị m la onye ma ahụta ya ahụta ka ọ ka nwee ka nwee more damage ị la-ahụta ahụ niile emebigbo maka gwalụ m kwukwe la eziokwu mji ihe anyị ji ashị ee ọ wụrụ la mmadụ chọrọ ịgbado o nwere ike ọ chọghị imewe echekwa ka ọ gbadowe ịbata bi o were blue film chi ọ blue film bụ ihe ọlụ blue film ya wụla ndị alaba mmekara ihe ala ha ji ya kpaba ego 400 ka ọdụ ofu onye wee hụtagbuo o shi la nke nkacha mma awụ okwe obere nwunye nwanne nwoke la ahụ ime nọ nke awụ nke ya likere 64 part of it after all Ikenga awụghọla onye Nigeria so o nweghị mgbe ọ bịa ga ịgba ha akwụkwọ onye onye ọbụla ewerugbo ịhụtawa adaolu mma arịọkwulu ma rotekwelụ la ihe a wụ ajọ ihe rotekwelụ la even Chineke alikeghọkwa ihe rotekwali la ihe na-egosi la ọgwụgwụ oge erugo chetekwala ketekwala ihe enwere ike gị ghachi anya na agụnwa agagwo ji chetekwala ụmụ bịa cross ihe lụọ adụ ya like rote nya nwee ihe alụ ikete leenụ m anya maka onye mpaftalụ video ahụ ọla aṅụrị onye ọbụla m weftere ọla aṅụrị la ndị mmadụ na-eji ahụta ketekwelụ na o nwere ihe mere Chineke nji shi anya ahụtala ihe maka na ihe ọbụla ihe ahụta kewe ma ihe ọbụla nche ụla mma alụ kewe ị gara respond to ihe ahụ eziokwu ụmụ nwoke niile ma ndị nke ịlụ ọjịala nwunye wee laghachi ha ka ime ka nke ka ime nke ụfọdụ ga-akpọbazi nwunye ha shi ya bịa soro hụtaba rotekwelu na ọdụghọ mma mara aka m shi ka nshi ụmụ nwaanyị doolu ulu la-aga ọrụ la-aga aka niile sụọ ile pantị so ịlụ ọpante ịgba ọla ọtọ eje ọrụ na ụmụ nwaanyị sokwala bịa arafụta ụmụ nwoke ịgba ele ọtọ ịgba ọtọ adụghọ mma ihe niile bụ ihe m hụtachara ihe m lechara anya wee oshi izu ụmụ nwaanyị ụfọdụ la asọ m izi ụmụ nwaanyị ụfọdụ na-asọ m ọ wụ ihe niile m ka m ma ahụta enwere m ike ịlụta la nchi mana m ala ahụhụ la anya maka na ihe ị hụtara ahụtala ahịa ahụ mfụrụ ugewu